ọka ọ dị ọka ọ dị na-ekwukwa okwu ọka ome

ife ka nkụ ugo ka nkụ Am, ọ chọrọ ka ọ kọwara anyị etu o si wee gbaa bọị na ihe ndị ọzọ dị iche iche dịka o si metụta ndị Igbo Am, Chief ife ka nkụ dịka ị ga eji ọnụ wee gwa anyị onye ị bụ na ihe ị bụ maka na ọ ha bụ onye nọ asị nọọsụ ngwa Igbo ekene m unu mma mma nụ. mụa bụ High Chief Sir Chidi Ogbuefi onye e ji ife ka nkụ ugo ka nkụ mara n'Alor London bụrụkwazịa ife ka nkụ Idemili North and South ee ọ ka m kọwara unu onye m bụ na ihe m na-eme ee as a normal Igbo man m bụ apụtakwa m ka ndị ọzọ si pụta nne na nna mụọ m ka e si mụ ndị ọzọ m bụrụ onye Alor na Idemili South ee mechaa mgbe m gụchara akwụkwọ nna m ochie wee kpọrọ m otu anyị si emebu ndị Igbo wee kpọpụ m ịgba bọị maka na mgbe ahụ m pụrụ bọị ahụ abịa nee anya m fụ na nna m nwere nnukwu ọrụ ọ ya-arụ na ego adịrọ and ụmụnne hiri nne anyị dị 9 nọmba mụ abụ nwoke izizi m wee sị kama ị nọrọ na-eme a ya-eje gụọ akwụkwọ a ya-eje gụọ akwụkwọ apasịtakwara m akwụkwọ ebe m ma-eje gụọ postuo m n'ebe m ma-agụ m wee kpọọ nna m sị ya na ọ ka mma ka m je gbaa mbọ ka m je zọọ onwe m maka ana m anọkwa ụfọdụ jechaa bọị abatakwa na-eme ihe na-ehelpụ family na-azụ ụmụnne ha wee sị nna m maka anọ m afụ m fụ na nna m na-atakwa afụfụ na-agba mbọ mana mbọ ọ na-agba adịchaghị enough iji na-azụ ụmụazị m wee sị na m ma-eje zọọ onwe m. nna m wee sị m na ọ ihe dị mma wee kpọrọ m wee kwee nna m ochie ee blessed memory bụ igiri egwu ama ọ kpọrọ m na ugwu awụsa ebe m gbara bọyị wụ na jos plateau and ihe ọga m na-azụ mgbe ahụ bụ nwa building materials ọ ihe m gbara bọyị na ya wee gbaba bọyị ahụ gbachaa bọyị mana the- the process mgbe m ma gbacha bọyị something came o nwere ihe pụtanụ wutere m wute ọga m e zuru anyị ohi mee na ma m na-esetụrụ hazi mana o wee bụrụ na ọ nọ nọ na ọga m ahụ afụgo ihe dị n'ime m wee sị na ọ ya hapụ m otu a wee kpọrọkwa m wee kpee nna ochie nna ochie wee kpọrọkwa m wee bịa Lagos wee gbaa bọyị nke ịbụọ ya bụ na na ndị igbo na-agba bọyị ụfọdụ na-agba mbụ gbaa ịbụọ gbaa ịtọ ọ dipendị ka onye si wee akara onye si agba m bọyị ịgba odibo ụzọ naabọ so mụ abịakwa Lagos a with ọga m kwa wee sa savụcha wee bido gbaba mbọ ego a ya-eji setụrụ m adịghọ wee bido gbaba mbọ gbawa ọsọ ahịa na Gbajumo Balogun agba m ọsọ ahịa for 2-3 years ihe a bụ ihe a na-eme na ihe a na-eme na 1992

mgbe ahụ anọkwa m Balogun Gbajumo a na-agbakwa ọsọ ahịa wee gbagide ọsọ ahịa gbagide ọsọ ahịa wee ruo na 1996 sị na ọ bụ ihe a ka okeke ya-emecha wee jee amị na mma apụkwa spirit of onye igbo ahụ m bụkwa mụnwa wee sị ụmụnne m ha nọrọ ha nọrọzie ebe a ka mụnwa were ọkpa jee chọọ ihe dara mmiri m wee pụọ Ebe a ka m si wee pụ wee jebe obodo a na-akpọ Kinshasa Kinshasa bụ na Kongo ka ọ dị jee Kongo 1996 bata Kongo gbagharịa na Kongo gbagharịa na Kongo gbagharịa na Kongo nọọ ya one year ruo 97 December na ana m akụtakwa ihe ma ana m ejekwa n'obodo Kano ka anyị si mara mgbe ahụ wee na-ekwu okwu Angola mụa wee sikwa na Angola ihe niile a na-eje enweghọkwu onye na-agbaziri m ọ mụnwa na-agbaziri onwe m at which age 20 something ka m dị mgbe ahụ so wee sikwa kongo ahụ wee baa angola ihe m ji baa angola bụ na future angola ka kongo mma ọ neighboring country wee baa angola bata angola 1997 wee bido na Angola ọ bụrụ mgbe nsogbu dịkwa na Angola e nwere e nwere rebel bụ Savimbi then so ụfọdụ na-agbakwa ọsọ from Angola na-agbabata Congo mụ abaru Angola ngwa na enwezi ebe m na-eje na ebe a ka ma ihe elebe anya m dị ebe a ka m ma esi bụ ihe niile m ma abụ a sị na onye kwenu chi ekwe wee nọzi angola agbawa mbọ emeetikwara m ndị be anyị dịkwa iche iche mgbe m bata nọrọkwa angola ụfọdụ batakwara meetikwa m anyị agbawa mbọ agbawa mbọ agbawa mbọ ahụ gbagide mbọ ruo the year 2000 ọ mgbe m nara izizi m pụrụ after 4 years mgbe ahụ ka m nara izizi na naijiria nata naijiria chineke agọzigo m enwego m ihe a na-asị na na na-atụba anya na onye a na-emewe ọfụma wee bata naijiria bata naijiria ahụ kwa mechaa ihe niile m megasịrị wee pụkwa the same 2000 nakwa angola ana m esizi angola ahụ ka chineke grace of god ka chukwu si chọọ ana m esizi angola ahụ jee jee ma Dubai si Angola jee ma Korea si Angola jee ma China ije bute ngwaahịa ngwaahịa ahụ m na-ebute ihe m zụrụ na Angola bụ motor spare parts azụ m motor spare parts azụ m used parts azụ m engine Chineke wee si ebe ahụ mere onwe ya um, afa wee zụgide zụgide zụgide wee ruo 2000 and eh, o wee ruo ebe 2008 angola nwebezie some ups and down wee mechibe some product mechie ma nke anyị na-azụ mgbe ahụ mụ wee sị ya mba na ọ bịara ije nwe ụna na a sị na ihe nwa nọfe enwe ebe ọ ya nọfe ọ bụrụ aghụrị mụwa wee sị na m ma anata be anyị ka m bịa mee invest mụ wee nata be anyị na 2014 ka m bataziri be anyị complete so bata be anyị emitikwa m some friends mmadụ dịka akọmia ọkaeti my good friend ọnwa ojoto ndị nọ na real estate before mụnwa eh, omemma ojoto ndị mmadụ gasị ọ ya ka a na-asị na ezi enyi ka ajọ nwanne maka na mgbe m batara na ya enwere m ndị ndị laikiri mụ na ha na-adị na mma sịkwa m nee nee nee nee ka ihe esi eme nee ka ihe esi eme ọ ya bụ spirit of onye igbo ebe ahụ ka m nọ batazi na mgbe a na-asị na igbo enwe igbo ama nwanne ma ọ na igbo ahụ enyere nwanne ya aka na ọ na igbo afụ onwe ha n'anya enweghọ ndị kachafụ onwe ha n'anya n'obodo anyị nọ bụ naijiria abụghọ ndị igbo onweghị onye kacha enyere nwanne ya aka abụghọ ndị igbo maka onye igbo ya afụ ebe ọ na-eme eme ọ sị nwanne si na nke a pụta bịa na nke a and ọ bịa na nke a ọ fụkwa na ọ dị mma ọ sọ anyị bụ ndị igbo na-eme ya onye igbo ya bụ na ahịa na ahụ nwanne ya ọ pụta ọ sị ya nwanne m si na nke a pụta uru adịghịzi ya bịa na nke a mụnwa ahụ ekwu na abụ m a living testimony na nke m na-eme tata ọ mmadụ gbaziri m sikwa n'ime ya na-agbazikwara ndị mmadụ ama m mmadụ ole m kpọtagoro n'ime real estate anyị wee na-eme ya mgbe m batara na real estate ndị be anyị na-eme ya ee a ya agụta ha ọnụ ha dị na mkpụrụ na mkpụrụ mana taa taa m na ha agwa ghị ndị igbo na-arụ ụlọ outside Nigeria aha ekwu okwu maka Nigeria ndị igbo na-eme real estate na South Africa igbo na-eme real estate na Dubai Igbo na-eme real estate na Amerịka, Kanada, UK wee batazia na Naịjirịa a na ha ekwu ndị Igbo na-eme real estate na Abuja na-emesi ike na-eme real estate na Lagos na-eme real estate ma na Port Rivers nke mụnwa na onwe m ma my friends nke m na-emekwu so ihe m chọrọ ikwu bụ na anyị bụ ndị Igbo nwere ihe eji mụọ anyị ndị nna nna anyị ha ji wee bibe ihe nna nna anyị ha ji wee bibe wee bụrụ Igbo tata anyị bụ bụ na onye Igbo fụrụ nwanne ya n'anya enweghị onye Igbo na-eche ka o gbuo nwanne ya kama na ọ nnọọ ndị aghụghọ Mgbe ndị fụrụ na Igbo na-aga n'ihu na-etiri anyị nsogbu mana ọ bụrụ na ọ fụ onye Igbo na onye Igbo onye Igbo fụ nwanne ya na na na na ke obodo mma eji m asị ọ sị ya wụ Somalia ka ọ fụrụ nwanne ya ọ na-akpọrọkwa nwanne ya o mere mgbe anyị na Angola abịa m Angola ndị mmadụ nabatara m ejighọ m ego bịa Angola mana mgbe a bịara Angola o nwere onye bụ nwanne m wụrụ nwanne m bụrụ enyi m tata bụ Coleman Nwafọ General ka a na-abụ onye isi ọha mgbe a Coleman na-awa ọbịa o sie nri ọ na-esicha nri ndị niile bịara ọfụụ abịa na-eri nri ọ bụghị ọ na ego ya ehika ọ na-ebidokwa ebido mana ụdị obi mmadụ nwere ọ ya bụ spirit of onye igbo ị bịa ọ bụrụ na ọsịsọ ugbede esicha na nri nri adị onye pụta ọ na-eri nri onye richa ọ na-abịa egote nkwụ aṅụọ ndị igbo ka na-eme ya ruo echi na mba dị iche n'iche e nwere ike na-emekwara business see okwu ọ normal mmadụ nwere na mmadụ ibe ya nwe ike mee business nwee disagreement ọ ihe na-eme na ebe niile mana ọ bụghị ya bụ na ndị igbo na-anụ onwe ha onye igbo ka love onye igbo ibe ya anyị nwekwara enyi na mba na mba mana as- ọnụ ọbụla na-asụ igbo ọ sị ya bụrụ onye eh, delta ọ sị ya bụrụ onye rivers ọ sị ya bụrụ onye obodo ọbụla ọ sụhana igbo ị fụ gị asị nwanne gị mgbe a na-ekwu n'ụbọchị tata wee na-asị na Igbo, e nwere ihe eji mara anyị. Ihe eji mara kachara Igbo bụ irube isi na ị serve mmadụ. O wee bụrụ agba m bọyị ahụ anyị na-ekwu. Agbara m bọyị agbara m bọyị more than 12 years. Ahọ ahọ ahọ iri na ịbụọ

ihe dị na bọyị ihe dị na ịgba odibo ịgba odibo na-ekuzi nnukwu ihe ịgba odibo ka ka eh, onye a sịrị na o jere mahadum ya o jere nnukwu ụlọ akwụkwọ je gụọ akwụkwọ ihe onye gbara odibo mụta na-aka nke onye je mahadum i weta onye je mahadum gụchasịrị ya na o jehọ gba bọyị i weta onye gbara bọyị gbachaa bọyị wee bido ụwa itikọ ha n'abụọ ị ya-afụ na onye gbara bọyị na-akụziri onye ahụ anyị aha ekwu okwu ide akwụkwọ e nwere onye gbara bọyị amaha ede afa ya mana i butere ya kịta anụnwa 1 billion ebe ọ gụchasịa ya ọ nye gị aka ọ ya bụ ịgba bọyị ọ gwa gị ihe a ya-eji nya bụ ego mee gwa gị ebe a ya-eti ya ọ mịta mkpụrụ ọ ya ka igbo ji karịsị onye igbo nweta ego onye igbo esoho eburu ego je dowe na drum o buru ego je nie na ana o buru ego je gbachie na drum ego ọbụla gbatara onye igbo aka mgbe before ego ahụ na-abata aka ọ na-apịkọ ihe ọ ya-eji ego a mee ka o wee mụta nwa maka ọmụrụ nwa ka eji eme nganga ọmụrụ nwa dị n'ego ka eji atọ mkpa ọmụrụ nwa dị n'ego ka eji azụ nwa ị were isi ego gị wee mebe ihe niile a ị fụ na i mekata ịwụọ na so onye bụ na-apụta azụ na onye igbo aha eri eri ma na onye igbo aha eme pati mechisie pati ebe niile ọ maka nkụta azụ nkụta azụ dị mkpa maka na ọ bụ ya kịta nwa ọ bụ na otu anyị si nọrọ kịta mgbe mgbe enyere anyị mgbe enyere igbo 20 pounds mgbe mgbe agha biri 20 pounds ọ ya bụ ihe mụ na gị ji wee nọrọ tata ị ma na a nọkata a sị na n'oyibo bịasịrị ihe niile oyibo bu bịa bụcha ihe o nwere ihe oyibo bu bịa adịghị maka anyịnwa bụ afrịka then anyị nọrọ bụ anyị bụrụ ndị igbo wee nọrọ n'ime afrịka ndị ọbụla nwere ụdị a culture ịgba bọyị ihe a na-ekwu ị bịa tata na bọyị ndị Lebanese na-agba bọyị na-eme family business and ị bata ebe ha na-eme ya ị fụ na ha kechiri ya ma nwunye ha ma ụmụ ha ma uh, ụmụ odibo ha na-abụ shareholder na the company ị bịa na ndị india maka ndị a bụ ndị dị similar to us ị bịa na ndị india ndị india na-eme family business oke ihe ị na-eche a ga-eme ka ndị Igbo wee jiri ọba anya n'ihe a nke mbụ bụ na ịgba odibo ibu n'oge mgbe ahụ ndị be anyị na-eme ya na onye nwe ya nọ n'ụnọ akwụkwọ na-abụ ọ gụchaa akwụkwọ ọ gbasa akwụkwọ ọ bịaba na shed which is shop ebe nna ya na-azụ ahịa ọ bụghịzi maka boys ụmụ odibo akpọtara akpọta ọ na-aba na nwa amụrụ amụ nwa aha bịaba na shed ya na shed ahụ ọ na-abịa ọ na shop ahụ ọ na-abịa ya emie o nwee uchu ịgba mbọ mara na ọ na na akpata ego were eri mara na ọ na-abụ egote 1 naira ere 2 naira maka na nna ya ya na-akọwara ya lekwa na ahịa abata na ego na lekwa one a ya ere enwere ike erekata ya asị na ahịa akọ etikwa ego n'ihu nwa ahụ. o wee mụta ya mara na a na-azụ ahịa so na ihe anyị eme general ndị igbo bụ onye ruo ma nwa ọ mụrụ amụ ma odibo ọ ya akpọrọ akpọrọ ya mee ya ka uche ya dị na ya mụnwa n'ọrụ a m na-arụ kịtaa nụ bụ ịrụ ụlọ na-ere ọ na-abụ ụmụ m nọ na holiday ha mechie akwụkwọ ụmụ m nwoke ana m akpọta ha abịa na site a na-abịa na site wee na-afụ ihe a na-eme ọ ebe ụmụ m nke nọ kịta wee na-eti uchu wee na-ekwu na ihe ha ya agụ bụ nke nọ kịta nke na-agụ eh, architecture na UK ọ maka ya ka o ji eti uchu ọ na-afụ ihe m na-eme fụ na ka nna ya si eme ya fụ na ebe ị na-akpata ego ahụ nke bụ ọkwa wee kwukwa na ihe ọ ya agụ kịta bụ eh, eh, eh, civil engineering ọ part of ihe m na-eme mana ọ bụrụ na ha ha afụ ihe m na-eme ha nwere ike sị na marketing na banking na chuzuo any other course mana ha afụgo ihe m na-eme otu a ka o si dịkwa onye na-azụ ahịa nwa ya na-abịa debe nso ọ na-akpọta nwa ya ọ na-abịa ọ bụrụgodu na holiday otu esi enwe long vacation ogologo holiday akpọta ya ọ pụta ahịa for one month ị ya afụ ihe dị iche na ọ bụghị ị hapụ ya n'ụlọ ọ nọrọ na-agba game na-enene tv mgbe ọ ya etochazi gụchazi obodo oyibo ị bịa sị ya bịa bịa zụba nya bụ ahịa ọ sị ya bụ na ego si ebe a toruo ebe ni onye ekwe then ụmụazị a na-akpọta akpọta ka anyị hapụzi ya maka na asị na ihe emebisie na ma na oshi manụ ewee na-akpọ sales girl mana ebe anyị esinyere onwe anyị aka bụ ọ bụrụ onye na-azụ ahịa i nee anya n'akụkụ ọ bụgodu na nwa gị anọ e nwere onye agbata obi gị a ya ahọtara gị ezigbo mmadụ ị kpọrọ ya ọ bụrụ ebe esi enye aka n'obodo ọ bụrụ ebe esi enye aka oge na ya nọcha ị kwadowere ya ọnọdụ enweghị ego ole ejighị esettle mmadụ e nwere ndị ejicha mgbe ahụ mgbe anyị gbacha boy ego ole kwanụ bidoro ahịa mana taa taa ọ ya na-ekwu ọ ya na-atọ mkpa n'ezinụlọ ọ ya na-atọ mkpa n'obodo anyị nwa gbara bọyị a gbati ya nne abịa taata anụwa abịa n'obodo m enwere nke m na-eme eji echeta m na-emefere ụmụ ogbenye o wee bụrụ ya nwee na-ekwu datụ na ka anyị ghara ịgbagha ebe anyị si bido maka na mgbe agha biri e, e, e, oge agha Biafra biri ọ bụ ya ahụ mere na ndị Igbo nọ ebe ha nọ maka na ma ndị gụrụ akwụkwọ afụọzị ọrụ ma ndị nna anyị ha na-arụ ọrụ a chụrụ achụ ma ndị nwere ego na bank ego ha dị invalid ewee nyezie ha 20 pounds ọ na-abụ 20 pounds ahụ ka ị ya eji kwụọ ụmụ ụgwọ akwụkwọ ewee baa bọyị mgbe ahụ a na-ayọbudo ayọ si kpọje mmadụ bọyị a na-apịa nwata ihe ka o jee bọyị mana mgbe m jebezie bọyị ahụ bọyị ahụ wee yi dibe babazie uru ndị fọrọ afọ jụzia na ha ya agụ akwụkwọ onye kata nwa be onye a ọ sị ayi nwa be onye a gịnị ka ọ gụrụ ọ gụrụ primary 6 mana n'ebe ọ nọ ọ ya na-eme n'obodo ya na-arụ ụzọ n'obodo ya na-eti ọkụ

maka na ọ bụrụ na ọgbọ anyị agwụ Mm. o nwetụ asụsụ Igbo ga-adịzi nke ahụ nke a bụ ihe m amaghọ ka m ma esi kwu mana ihe ọbụla mee mmebi nwere ka esi edozi ya. Ọ ya, ọ ya. Ee, a sị na n'ebe a nọ jibe ana ka a nọ na ana adị mma ebe a nọ jibe ana na ka a nọ na ana adị mma bụ na mụ na gị kịta anụnwa pụtagodu n'ime ụlọ anyị anyị ebido ya n'ime ụlọ anyị na ị pụta na ị na-asụrụ ụmụ gị igbo ma ọ nụrụ ma ọ nụghọ ọ nụ ya because e nwere ihe bụ na ị na-agwa nwa gị okwu nwa gị chọrọ ịnata gị ihe ị gwa ya na igbo na ọ igbo ka ọ ya eji na gị ihe ahụ ọ ya eje mụwa igbo a ma sụọ ya i wee nye ya ihe ahụ ọ bụrụ na e nwere nwa gị kịta anụnwa chọrọ ikene gị ekene ị gwa ya na ọ igbo ka o ya eji kene gị na nwa gị na ị na-abata ọ gbakwute gị na e nwere ihe ị na-egoteburu ya otu esi egotere ụmụazị ihe na ọ igbo ka o ya eji sị gị nnọọ na ọ igbo ka o ya eji sị gị ị zụkwara ahịa taa o bidogoro na ndị obere ndị obere ahụ nyanwa ị fụ na uche ya adịbe ya mana ọ bụrụ na a sụọ oyibo a nne asụọ oyibo nna asụọ oyibo eh, keezi ihe mere expect ka ụmụazị sụọ ọ ihe na-eme ya maka na ọ bụghị na n'ụlọ akwụkwọ ka a na-ekụziri ha igbo and na nwata ọbụla na-asụ igbo jee n'ụlọ akwụkwọ ọ ya aka asụ oyibo karịa ndị ahụ ma oyibo ihe check ị gbakọọ ya ka o si dị tata ị fụ na ihe na-emezi bụ na ụfọdụ na-abụzi na even n'ala igbo a na a bịa n'ụlọ akwụkwọ a na-ekụziri nwata oyibo hapụzi igbo a ya ekụzi maka na ọ ya bụ na ịkụziri nwa ka ọ ma mana ịbịa kịta n'ala igbo ma na enugwu ma na ọnịcha ma ọsịa ma ọsị ihe na igbo dịgazi iche iche ịfụ na abịa n'ụlọ nkụzi n'ụlọ akwụkwọ a na-ekụziri nwata oyibo ọ sụọ igbo ababara ya mba ọ jọgburu onwe ya na ihe kwesịrị bụ ịsị nwata na ị sụọrọ oyibo apịa gị ihe n'ala igbo o ruo oge oyibo sị mee oyibo mụ aha ekwu na oyibo adịghị mma mana nwata bụ na ya asụ asụsụ nna ya na nne ya wee sụba nke ndị ọcha ọ ihe mụwa kwụ na ya na abịa n'ime ụlọ be m igbo ka m na-asụrụ ụmụ m ma ị nụrụ ma ị nụhọ nwa nke nta dị ahọ ịsaa ihe ọbụla ị gwara ya n'igbo ọ ma ị kpaa nkata ebe a n'igbo ọ ma ọ na-asụ onye o nwere ike mana ọ na- ọ na-asụgo ọ na-anụgodo anụ nụ ihe niile ị na-ekwu because na ọ bụrụ na onye igbo na i wee bata ebe a kịta asị na enwere nkata a na-akpa gbasara gị na enwere onye ị ya agba izu i were oyibo gwaba ya ya ma na i nwena nsogbu ọ bụrụ na ebe eji mmadụ eji na onye igbo ka ị ya ejita ka eri ya si n'igbo o wee mara ihe na-eme gị

Igbo onye na-ekwu na Igbo afụghị onwe ha n'anya bụ onye ahụ achọghị ịgwa onwe ya eziokwu maka ọ bụrụ na onye ahụ chọrọ ịgwa onwe ya eziokwu ọ mara na Lagos a a na-asị na ndị Igbo bịara ndị Igbo akụghọ akụghọ ogogogo ma ọ kụọ ekwe onye ọbụla pụta ka ejebe Lagos ị nwere ike ineba anya kịta anụnwa ịfụ na o nwere ike ịwụ mmadụ ịtọ ma ịnọ ma ise ama by nọmba mgbe ahụ agha bicha bịara Lagos mgbe Abuja mgbe mgbe eyibere Abuja amaala m ihe mgbe ahụ a ya agụta mkpụrụ mmadụ one ma one jere Abuja enwere ndị a na-agwa bịa mgbe ahụ sị na ya eje mana o mechara ụmụnne ha dọkpụtakwa ha Abuja o ji abụ ị pụta afọ kịta ka onye Igbo asị na onye Igbo rụrụ họteelụ ebe a onye Igbo ahụ ya agwakwa nwanne ya bịa rụọ ọ nọdụ ebe a o jekwa ọ rụkwa họteelụ onye Igbo ka ị ya afụ na onye Igbo na-atụ ahịa ee ọ na-atụ ahịa ọ bụkwa ọ kpọkwa onye igbo o nwere ike onye ahụ nọ na biznes ọzọ maybe na ọ ha agachara ya o wee kpọkwa ya wee sị ya nna bịa tụọ n'ọrịba utu a kịta bụ nke na-aga aga gị bịa tụọ ya enwere onye obodo ọzọ ma onye asụsụ ọzọ ya emere ya mmadụ ọ sọ onye igbo ya eme ya agbanyeghị na onye ahụ ya emekwa rikwu uru ị pụta kịta anụnwa na obodo ọzọ ka m were obodo m nọ ma a sị angola m nọ mgbe m jere angola a ya agụta ndị igbo ọnụ nọ na angola mụnwa sọsọ mụnwa na angola kpọtara mmadụ no less than 15 ọ ya eru ofu eh, iri na ise ndị mmadụ m kpọtara ndị ahụ m kpọtara sikwa otu a kpọtasịa ikwu na ibe ha enwere ndị kpọta mmadụ ịtọ nwee ndị kpọta mmadụ ịnọ a na-agbasa ndị ọzọ bụkwa ndị mụ na ha bịakọrọ nwee ndị kpọtakwara mmadụ iri nwee ndị kpọtara ise kee ihe eji eme ya ọ ịfụnanya kee ihe eji eme ya ọ ka igbo gbasaa kee ihe eji eme ya ọ ka igbo nwee ego maka na ego ofu onye ji abụha ego a sị na ofu osisi aha eme ọhịa ọ ihe ndị igbo bụ

wee nye ndị be anyị ndụmọdụ hmm.
um, ihe m na-achọ ikwu gbasara nke a eh, ụnọ a na-akụrisi ma ọ na ụnọ aha akụrisi bụ na mbụ obodo ọbụna ma ọ steeti ọbụna nwere ka a si dobe ihe ha kwuchi nke ndị oyibo na-akpọ layout e nwere layout before enwee ihe a na-akpọ governor's consent or before enwee ihe a na-akpọ approval approval bụ ihe ya egosi gị na ị ya arụ ihe a ma ọ na ị ya arụ nke a then layout bụ ihe na-egosi na ebe a bụ plot ebe a ya arụ ụnọ a na-ebi ebi ma ọ na ebe a bụ plot ebe a ya arụ ụnọ a ya azụ ahịa ma ọ na ebe a bụ plot ebe a ya arụ ụnọ ọgwụ ee ma ọ m, ee, prison ma ọ ihe ọbụna ọ na-enwe otu ọ dị n'obodo oyibo ọ dịkwa ebe a kama na ihe mere nke be anyị bụ na a bịazịa na ndị oyibo ndị gọọmenti aha etiche uchu na ya why na ha aha etiche uchu na ya bụ na ha aha abịa rụọ ihe ha kwesịrị ịrụ maka ọ na gọọmenti na-abịa rụọ ihe ha kwesịrị ịrụ na mbido ka ọ dị n'obodo oyibo abịa rụọ ụzọ rụọ gutter rụọ ebe ụkwụ ya na-aga ana ndị mmadụ ewee dịrịzịa ma a na-aya ego ego ewee dịrịzịa ị na-egoro ana ị marụgo na na ebe ụnọ gị ya adị na ị ya arụ ụnọ n'elu gutter gutter adịgo na ị ya arụ ụnọ n'ebe moto ya agba ọ ya bụ layout mana be anyị bụ na a ya abịa kịta a tụọrụ gị ana aka a sị gị goro ana ma ndị ahụ nọ n'ime gọọmenti na-esonyere enwere ike erewezie gị ngị nwa na onwe gị ịmahụ oke ịmahụ nke layout ịmahụ nke a bụ ibido ụnọ rụba ụfọdụ na-eje iweta approval ya ihe a ya eji rụ ụnọ ike ka enyere ike ka enyeghị ya ụfọdụ anaghị ejebudo eje ebido ụnọ O nwere ike rụwazi ụnọ arụcha after years ahụ agachasịa ahọ ise ahọ iri ndị oyibo wee bịa wee buruzie their map wee bịa that's layout map e wee na-afụzi na ụnọ ị bara n'ụzọ ma ọ na ụnọ ị bara na canal ma ọ na ụnọ ụzọ bara na na na na- na gutter mgbe ahụ enwego a lot of enwego mistake enwego ihe a na-akpọ ịda iwu by onye goro ana and by gọọmenti kama ịma na enweghị onye na-ekpegbu gọọmenti maka a ya asị gị kee akwụkwọ eji nye gị gị rụọ mgbe ahụ ijiha akwụkwọ ị dago iwu ọ ihe na-ebute nkurisi na ihe m na-achọ inye ndị be anyị asị ịgwa ha okwu ya baa uru ma mụ ma onye ọbụna Onye chọọ ịgo ana ebe ọ ya arụ ụnọ, ya jee nenee ọfụma n'aka ndị nwe ana bụ ndị oyibo a na-akpọ gọọmenti. A bịa na Lagos, ihe a na-akpọ ha bụ ndị Alausa. Na ebe i ya enene mara na ana e nwekwara akwụkwọ, mara na ana a ị ya arụkwa ụnọ na ya. Ee, ị ga-agwa anyị af- em, onye ị bụ na ife ị bụ.

ee mụnwa em, anọchaa m obo- obodo oyibo mgbe m bata wee decide ya na mma anọ aba into property into real estate so ọ real estate ya ee, arụle arụele na igbo otu e si akpọ ya na igbo arụele that's build and sell so mụnwa wee dị opportune wee baa na ya with my friends ndị nọ na ya before me ha nwa wee nyekwa m clue nye m ka esi eme m wee baa na ya ihe a na-eme na 2014 mgbe m bata finally Eh, m baa na ya na-eme ya, ọ na-aga at a time now i have three companies m na-eme operate one is eh, Angel Court Limited. Anyị nwere double three homes. Then wee nwee Future Alexander International. Company niile a anyị na-edili into real estate, into land, into houses. Eh, Anyị na-egokwa ana na-ele. Anyị na-arụ ụnọ na-ele.

ị ghọtago eju ha onye onye jizu ya onye ejizu ego maybe onye ahịa onye ejizu ego ịkwụ cash anyị na-eme payment plan from scratch from the foundation before the ụnọ adị ready maybe in one year or in two years payment plan onye ahụ ewere nwayọ nwayọ nwayọ kwụjuo ụgwọ ya ma mgbe ọ kwụchara ụgwọ nwee ụnọ Eh, so anyị na-arụ eh, mostly from VGC down to Ikoyi ebe nwe ebe anyị na-arụ property Eh, right now ebe a kịta m nọ n'ọfịs m bụ by VGC ọ ebe nwe property m rụrụ Eh, Angel Court 1 and Angel Court 3 anyị nwe 1 by Oral Estate nwee Angel Court 2 by eh, Harris Drive by VGC nwee Angel Court 3 by Harris Drive by VGC. Then when coming up, upcoming, uh, Nekate, that's block of flat, six floor. And we 30 unit of block of flat there. Then bịa na na Lekki, nwee block of flats, 16 flats in Lekki. Then bịa na Ikota Villa, nwee duplexes. that's a luxury house we call it luxury house the one that nke nke nwere ma swimming pool ma gym house ma all the whole amenity ọ luxury apa- luxury duplexes ka anyị nwere ebe a so nọọ ihe a bụ ihe anyị nọ into since 2014 uh, um, ịgwa gị nke bụ eziokwu uh, property business bụ ihe nwee future ọ nwee future a bịagodo na Amerịka bịa na Canada bịa na Europe like UK wee bịazie na Nigeria Nigeria as a whole enwebeghị ụnọ e needịrị houses e needi low cost houses low cost houses ndị obere ego e nwere ike ịrụ as cash because ụnọ adịrọ that's why e ji apụta asị na ụnọ garara ọnụ mana ụnọ garara ọnụ ọ due to increment of materials ọ federal gọọmenti kwesịrị ime ka ọ dị mfe igote igote materials na ọnụ dị mma ile ụnọ ọnụ dị mma mana our future as I'm seeing in that next 10 years ị na-ekwu dị very bright maka a sị ị mara nke ị na-eme ị na-emesi ike ị mara nke ọbụla ị na-eme na-aga gị mesibe ike ị mara nke ọbụla ị na-eme e ji mara gị i mesibe ike mụnwa before mụ arụba ụnọ enwe m passion ya mmasị m bụ ịrụ ụlọ ana m alike m pụta ebe ebe afụrụ ebe a rụrụ ụlọ ọfụma ana m akwụrụ 10-15 minutes nene ya ọ mmasị m wee bata na ya ọ ya ka o ji abụ m na-arụ ana m agba mbọ fụ na arụrụ ya ọfụma rụọ ya ka ebe m ma ebi so future anyị nwere na as you said ka i si jụ m n'ebe 10 years ebe 10 years na-abịanụ NJ Court O double 3 ya-anọ ebe tere aka maka na anyị na-arụ ọfụma maka na anyị na-eji ezigbo ngwa ọrụ arụ ọrụ anyị aha ego ngwa ọrụ ndị bere ego anyị na-ego nke bụ the- nke bụ first one grade ka anyị ji arụ maka na ihe bụ problem bụ arụcha ụlọ asị na ụlọ dara ma na ụlọ bendị ihe na-acause ya bụ iji ngwa ọrụ nke pere nke bere ego wee rụ ndị obere ego ọ mmadụ ya eje igo iron ị chọwa nke bere ego iron niile ị na-afụ nwe grade itinyekwu ya itinyekwa price ahụ ma rekwu ya mana mmadụ goro ụlọ ọ rahụ ụra n'ime ya ghara ịchị obi n'aka hmm? oh, nwanne m Igbo ekene m unu ọzọkwa mụwa bụ chief chief high chief dr chidi Ogbuefi Ifekankụ Ugokankụ onye Alor na Idemmiri South. Em, okwu m nwere ịgwa Igbo bụ Igbo bikonu ka anyị bidokwanụ ka ndị nna nna anyị ha si mebu gbasara Igbo ịfụ onwe ha n'anya gbasara iwepụ ekworo na oke ọchịchọ na anyị bụ Igbo Chukwu ekegokwanụ anyị dobe anyị ka anyị esi nọ and n'ebe a Chukwu dobere anyị ka anyị anọ n'ebe anyị nọ na-adị mma ka anyị ghara ijizi aka anyị na-akpọta onwe anyị a gbakọba ndị Chukwu ka afụcha anya n'obodo a bụ Naijiria ọ ndị Igbo maka na Chineke gọziri anyị nye anyị akọ na uche Nye anyị akọ na uche eji ebi ọbụlago n'ezinụlọ. Nye anyị akọ na uche eji agba mbọ ịkpata ihe anyị eji na-azụ. Nye anyị akọ na uche imekọ n'otu ka ụmụnne ka anyị ghara ịpụzi n'ihe anyị si bido wee baa na ihe ndị ọzọ na-eme. Ka anyị bakwa anyị- anyị- ka o nyekwa anyị uche iji na-azụ ụmụ anyị n'ụzọ kwụ ọtọ. n'ụzọ kwụ ọtọ bụ na ekuzibere ụmụazị Igbo maka na agbachasị egwu ọ ya ana n'ukwu na agbakọrịcha agbakọrịchasịa anyị anakwaba anyị mụnwa anọ m obodo oyibo for more than 20 something years to 30 mana enwere mgbe o ruru ọ bụrụ mmadụ sị m gbadaba a sị na ngwere nọfee ije ọ bụrụ ọghọ aghụrị wee nọgide nọgide ọ ihe na-emere igbo ihe sị m mụ nataba wee nata tata anọ m be anyị na-ekele chineke mụ na ndị be m nọ mụ na ụmụ m ụmụ m nọ na-agụ akwụkwọ ndị nọ obodo oyibo ndị nọ ebe a na-eneru ha anya wee na-azụ fa- eh, famili enwere ka ị ya esi nọrọ far gị na famili gị aha emekọta ị fụ na enwebe gap and enwebe enwebe space ọ ya bụ problem ọ ya bụ problem and ka anyị mara amara that na ihe a na-eme ha sị na a na-azụ ahịa enweghị ihe ka ịzụ ahịa enweghị ihe ka mgbakọ na mwepụ ọ ya ka ndị ọcha ji karịchasịa anyị Ọ ya ka ndị India ji karịchasịa anyị. Ọ ya ka ndị ndị ndị Lebanese ji karịchasịa anyị. Ebe ọbụla a nọ mgbakọ na mwepụ mgbakọ na mwepụ ee egote ele na ihe mere ihe ihe ihe ihe ihe zọrọ onye Igbo na anụchara agha na ahịa ata na ha na ya wụ na anyị pụrụ baba na mgbakọ na na mgbakọ na mwepụ baba na ịgba bọyị baba na odibo onye kpọta odibo o duo ya odibo ahụ kpọrọkwa onye ọzọ dukwu ya odibo ahụ akpọrọkwa onye ọzọ dukwu ya ọ ya ka a na-ekwu generation to generation ọ na-adị ka ịmụ nwa ịmụta nwa nwa ga-amụkwa nwa nwa nwa ga-amụkwa nwa nwa nwa ga-amụkwa nwa ka a ghara ime ka ọ ghara ịnụ- ka ọ ghara ịnyụ n'aka anyị ka anyị bidokwa na ya onye fụ onye dị mma nwere ọgụgụ isi ọ ya akpọrụta n'ihe ọ na-eme ọbụna ọ na biznes ọbụna ọ na ọrụ aka biko nụ, ka anyị bidokwa na ya enweghị ihe enweghị ihe mmadụ enweghị ihe mmadụ luzuru n'ịzụpụta mmadụ asị na e, e, e, ịzụpụta mmadụ bụ the key and all the power ofu osisi aha eme ọhịa ọ na-abụ okwu na-adị m n'ọnụ oge ọbụla ihe m ji ekwu na ofu osisi aha eme ọhịa bụ ọ bụrụ na mmadụ pụta kwụrụ sọ ya enwere ka o ya esi ma ọ ya abụzi ihe ego ọ bụrụ ihe anyị asịsị gbakwụghị m ọla na mmadụ kịta na ahụ jie for instance otu a nọ kịta na mmadụ nwere nakọta dị down ọ bụrụ na ị nwere onye nke bụ ezigbo mmadụ na ọ na-akụ ya akpọ nna nekwa ka o si dịrị m e nwere ike family ha nọ nso ọ mmadụ ka ị ya-akpọ and ọ bụrụ na ị zụpụta nwụhọ mmadụ kee onye ị ya-ezi so wee sị bikonu na m anyị ekwuwa igbo n'okwu anyị bụ igbo dị mma anyị bụ igbo ya na-aga n'iru anyị bụ igbo ya bụ nwanne dịka ukwu azịza e kesiri ike

nke tonite ọ chọba phone wee mebe yahoo ife anyị na-ekwu okwu ya ka unu mara na boy dị mma nwata tote nya je gbaa boy ka ọ nataba maka na onye fee eze eze eruo ya nke onye ji eko ọnya abana ya onye fee eze na eze je-eru ya ofu aka rụta mmanụ na o je-ezukwa ọha ọnụ ma bụrụ eziokwu ụmụ igbo be anyị ife anyị na-ekwu okwu ya ka unu gbaba boy nwanayo ndị ogadodododododo onye ka nna ya unu gụ unu wee malụ nwatakịrị gbatalụ gị odigbo duo n'ihu na ogo setụrụ ya ka hụ wee dị ya mma ị settle ya gị gọzie ya wee nye ọfọ n'aka maka na o were ọfọ gị wee zụba afịa na ọ ya-adịchara ya mma ọ bụ mmadụ ya-atachara gị afụfụ taa enye ezi gbawa ya aka kere ebe ọ ya-ebido